ọwa awa ka ọ bụ na enyi chọrọ ka ọ jee anụ nwaanyị enyi awa ka mbọsị a ya anụ nwaanyị mbe ọwa sị na ya ya ejekwu ọwa pụtazịa bụ mbe ka o ji waa sị na nze ya abụzi ebe eze mma mmadụ wee mbe waa sị enyi na ọ na-agara rinne ka nya bụ mbe buru ụzọ ka onye dị elili onye dị elili ka ọ gwụzie n'ụzọ ka ọ waa na-agazi

mbe kpụrụ enyi na-aga na-aga na-asị ya kedu ebe anyị na-ejezi adaeze na ọkwa enyi ya abụ isi oche ka awa anụ enyi ya anụ nwaanyị nne ka mbe kpụkọta kpụkọta gbada enyi wa ajụọ nya mbe nna m mbe kedu ebe i du m aga na-agawa ọkwa n'ebe anyị na-eme ọwa dị o nọ nna m si na nne ya abụ eze nọ m chọtara ka m bụrụ eze na ọ na-abụzi mbe aka mbe abụọla eze nọ ya bụzi igbo gbagbuo ya ya anụ nwaanyị akpụzi akpụ enyi wee wee iwu wee were ọkpọ wa zọsịa mbe ya wa zọtasịa mbe ya bụ na ị hụrụ azụ mbe ka ọ gbawasịa bụ na mbe mgbe ka iru unu nwetara n'oge Enyi ga-abụ isi oche. Enyi ga-abụ isi oche.

Ego gị dị na nne gị. Hello children. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. O nwere akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu.

biko ụmụaka o nwere agbalị m mmiri n'asaa ita m gbaa mmiri n'asaa mee gịnị gbaa agụ n'asaa o nwere obodo a na-akpọ obodo idu unu niile kedu onye maala obodo bụ obodo idu obodo idu
mbakwa obodo oni obodo m chọrọ ịkọlụ unu akụkọ ya bụ obodo ọkwụrụ na-eto n'ọkọchị ọ bụ unu ma na ọ sọ n'udu mmiri ka ọkwụrụ ji unu maala o nwere obodo ọkwụrụ na-eto n'ọkọchị obodo a bụ obodo Idu efere m mmiri naasaa na agụ naasaa wee bata obodo a ma mgbe ahụ m na-akọlụ unu ibe mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa ụmụaka ji maka mgbere ọ bụ unu na-achụsi mgbere na-achụ odu unu mara ihe bụ odu unu na-achụ mgbere na-achụ odu ma ọ bụ unu bụ ụmụaka ji maka unu chụta mgbere wee na-eje oru ụkwa mmadụ dara ala. unu pụta unu rọpụsịa mgbere buru ụkwa ebe a. Hello children obodo ahụ m na-agwa unu ibe enwe bụ obodo Idu ebe ụmụaka ji maka mgbele eme gịnị eje ori ebe ụmụaka ji maka mgbele eme gịnị thank you unu nwesịrị isi akwụkwọ n'ime Umueri ya zuo unu n'aba Jizọs obodo m na-agwa unu ibe enwe bụ obodo Idu e wee pụta unu mara ibe na-awọkesịla awụwọ n'elu ụwa kedu ibe na-awọkesịla awụwọ kedu anụ na-awọkesịla aghụghọ e wee jee obodo Idu wee bata n'obodo Idu ahụ wee bata ọ bụ nọ mbe ka e mere eze obodo gịnị Unu niile amala obodo bụ obodo Idu. Thank you. Obodo Idu bụ obodo ụmụaka ji maka mgbele eje ori. Thank you. Unu ya amasị akwụkwọ m nto. Anyị wee luo obodo Idu a. Ụmụ anụmanụ niile wee kaa izu. wa wee kaa izu ahụ ọ bụrụ ibe a na-akpa n'izu bụ kedu onye ya eme gịnị ya bụ eze kedu onye ya eme gịnị onye ọbụla ma aka na ntị ya mee na aka na ntị ube gị ka mma mụ na anụsụkwa ibe nne Hello children thank you e wee bata n'obodo Idu a anụ niile dị n'obodo Idu bụ mbe pekesịrị mana mbe sị na ọ nya ya-eme gịnị na ọ nya ya-abụ eze o nwere anụ a na-akpọ nkịta unu mara anụ a na-akpọ nkịta unu mara anụ a na-akpọ ekuke unu mara anụ a na-akpọ ekuke unu amara anụ a na-akpọ ekuke ekuke bụ obele nkịta ekuke bụ gịnị obere nkịta bụ igbo na nne ya bụ mana mbe sị na ọ nya ya-abụ eze n'ime ụmụ anụmanụ niile o nwere anụ sị na ọ nya kalịsịrị na ọ nya ya-abụ eze unu maara afa anụmanụ ahụ Enyi. That's the elephant. The elephant is bigger. ife a na-akpọ ya bụ nwa eneke ọtụrụkpọ kedu afa anụ m kpọrọ nwa eneke gịnị nwa eneke ọtụrụ nwa eneke ọtụrụkpọ ne o wee bata n'obodo idu ọ bụ na nkịta nwere obodo o jebelụ ọlụ job etu na a na-asa abụ mesi wee jebe ọlụ job n'obodo ahụ wee bụ na nwa eneke ọtụrụkpọ batara n'obodo idu wee jide ụmụ anụmanụ niile wee chụpụsie sị na ọ nya ya-abụ eze nke o jidere ọ pụta nakọlị ya ife niile o nwere nasị onye ife niile o nwere tikwuo onye ife ọgbagwo nkịta o gbuo onye so ma mgbe ahụ ị na-ekwu ihe ọ bụ na nkịta jebere india nkịta wee wee sizie mba na wee bata pụtazie ọ bụ na ụmụ anụmanụ niile onye ọbụla pụtazie ọ gbabaa na be ya nwa eneke ọtụrụkpọ pụtazie ọ na-anakọ ndị mmadụ ife niile fa nwere ọ bata na be gị be ụmụ anụmanụ ndị ahụ ọ na-anakọsị ife niile fa nwere o nwerọzị onye nwere ọnụ okwu ụmụ anụmanụ niile wee zoziere onye baa na be ya o zolu nzuzo nkịta wee nata na nkịta nata ọ bụ na job na o je na o jesiri na-anata ego ọ lụta n'ọrụ ugbo o wee bụrụ ihe o gotere bụ nnu unu malụ ife bụ nnu o wee gote akpa nnu ọ natazia n'obodo be ka ọ na-anatazi na-anatazi n'ezi o luekwuwe obodo be mmiri wee zobe wee maba ya wee makwuo ma nnu na o bu wee mebie nnu nnu ọ bụ na o nwerọzị ihe ọ lụta n'ife nnu o si natakwuo na be ya ọ bụ na agụụ na azụ ndị kwuo nwunye wee kọwara ya sị ya na obodo dịkwa rowdy na ihe na-eme n'obodo ahụ na ya aghọtarọzị na nwa eneke ọtụrụkpọ achụpụsiwo ụmụ anụmanụ niile na onye ọ batara ọ nalị ya ihe o nwe nkịta nọzi be ya na-ezu ike na nnu na o bu bịa na mmiri emebiwo ya makpuzie alị unu ma na nkịta ya ga odie n'ụla ọ dịka o mere gịnị ọ nwụrụ anwụ ọ dịazị n'ụla ahụ nwa eneke ọtụrụkpọ nị na-achụpụsi ụmụ anụmanụ niile nọ n'obodo be wee gabete o nwere egwu nwa eneke ọtụrụkpọ na-agụ ma ọ na-aga ọ chọọ ka ọ bata na bebe o nwere egwu ọ na-agụ m na-agụ egwu agwụ m na-ekwado m ibe ọ na-agụ bụ ọ bụ ụgbọ onye bụ nka na-ekwado na mbele aja nwanna ọ bụ ụgbọ onye bụ nke a ọ bụ ụgbọ onye bụ nke a ọ bụ nwa eneke ọtụrụkpọ ọ nọ n'obodo achọ mgba onye nwude nwanne ya ya akwakọlịta ihe na egwu ka ọ gụrụ wee gabere be nkịta wee baa gba atụrụ n'isi jide atụrụ tie ya tie ya tie ya titie ya atụrụ atụrụ ibe niile o nwere

ọ gasịcha ibe iwe wee wuo nkịta nkịta wee kpọọ nwunye wee si acheli ibe nya na-anụ ibe nwa abịa ọzọ ya mma si ọkwa nwa eneke ọtụrụkpọ nwa ya na-eme anya si ya ka ya kelie nka unu mara ibe a na-akpọ mmadụ ikele mmadụ nka kedu ebe ọ bụ thank you ikele mmadụ nke a bụ nwunye m ngịda eh, ọkwa na mụ na-abịa ngị na-edo ụlọ anya ka nje ebe dị nnọọ ka m bata nya bụ ike gịnị thank you nkịta wee kwakwa ọgụ wee were iwe na ọnụma o ji wee nata were iwe na ya jere ọrụ wee nọọ six months ego nya lụta na ya jikwa wee golu nnu wee dọọ na nnu na-anata mmiri wee makwuo nya na nnu mebirikwuo na o nwezi ihe nya ji wee nata wee natakwuo na be ya ọbụna nwa eneke ọtụrụkpọ ekwekwurọ na be ya ebi o wee sị na taa na ọ bụ nya eje be nwa eneke ọtụrụkpọ ọbụna nwa eneke ọtụrụkpọ egbue nya ọ bụlụ ka o si je ọbụna ya egbue nwa eneke ọtụrụkpọ ọ bụlụ ka nya si je wee weli iwe wee kele nwunye ya nka kasịala ya wee sị ya ọ bụna ya anata ya mee gịnị ya pụrụ ya ọ bụna ya anatazikwana ya na-edo ụmụarịa anya

ka na-ekwu nkịta abatawo ọ chọzi ịjụ ese ọ gbawala ụzọ nwa eneke ọtụrụkpọ